93 FM ụlọ mgbasa ozi bụ egwu eji o wee bụrụ ya ugbu a anyị ga-amalite Em, ihe mmemme ị ga-amalite gebezi ugbu a bụ anyanwụ ụtụtụ gị na obike nwanna obike cheta na ọ bụ na ị chọọ ka ị ga na-enene ihe ọbụla anyị na-eme ebe a n'ụlọ mgbasa ozi a ogene 98.3 FM ị gaa na YouTube eh, naanị dee ogene 983 FM eh? 983 FM point adịrọkwa ya o eh? eh, ma ọ na Twitter i dekwezi ogene 983 FM hmm? eh, ị ga na-awọchi ife ọbụla anyị na-eme ebe a live ma na Facebook ị chọọ ogene 983 FM eh, mana ị ga na-esonyere anyị ịghọtago eh, na-enene ife niile anyị na-eme ebe a hmm? program ọbụla ị chọrọ ka ị na m ka ị na-enene ka esi wee na-eme dịka na nke ụtụtụ a n'oge anyanwụ ụtụtụ ka anyị na-achọ ịmalite ugbu a ma gị echefuna na afa m bụ obike nwanna nwụba obike icheoku nke ndị Igbo niile

ọ dị mma anyị ga-agaba n'iru em, maka na igbo ga-adịrị ma chachara tata wee bụrụ ụbọchị eh, bụrụkwu ụbọchị ihe ise gị bụ onye na-ege ntị ama m na ị ga-alaiki ya Eh, tata bụ World Tourism Day ịghọtago em eh, o wee dị nnekwu mkpa rị na anyị nebere ya anya kachasị ya le eh, ụbọchị mba ụwa mapụtara maka ebe nlegharị anya mm? ya ise o wee dị nnekwu mkpa rị na tata anyị nebere anya n'ebe ọ gbasara ala anyị eh, bụ naijiria anyị si n'ala anyị bụ naijiria wee gbadata na obodo anyị bụ em, Ọka na anambra steeti a nakwazi gị bụ onye na-ege ntị n'ebe ahụ ị nọ wee na-anụ onu ịmara ihe tinyere mmadụ jp ịghọtagoro ife afụ ee ma ndị ma obodo ndị ọzọ gasị ee, ịga eme njegharị anya Ee, m, ilukwa ebe a sị gị na ebe a bụ ebe ebe a bụ ebe nna anyị ji- ee, Abraham chọrọ i- i- nọ wee chụọ aja ebe a ka m, a nọ wee mee ee, Jesus Christ ee, baptism ịghọta mmiri a nọ mee Jesus Christ baptism ebe a bụ nke a ebe a bụ nke a ebe a bụ nke ọzọ Ehe, em, eh, ife ndị a niile bụ ife ndị be anyị na eh, a- eh, agba um, eh, ofe n'elu bụ aeroplane wee gaa mm? wee gaa tinye nnukwu ego so ndị mba afụ obodo afụ Israel na-emeki ego na-emeki money ịghọtago ndị wee na-akwalite ọnọdụ akụnụba ya bụ obodo tata anyị sị ka anyị nebekene anya n'ebe ọ gbasara be anyị ebe a Em, oge m ga-emepe igwe ị ga-agwa m na obodo gị bụ onye na-ege m ntị ife i chere Ee, iji wee maa atụ anyị nwere ihe dịka na a bịa na Anambra steeti anyị nwere ihe dịka ọ, Ogbunike ee, anyị nwere Ogbunike cave Mm? anyị nwekwaziri Agụlụ lake so um, ejego m ya bụ um, ebe eh, n'Ogbunike ọ bụrụ ife ịtụnanya ọ bụrụ na gị bụ onye na-ege m ntị ejebe ị kwesịrị ije ka ị nene ọ bụ ife ịtụnanya ị ghọtago ka ị ma na ife dị so wee na-ajụ ka anyị ga-esi wee nye aka ife i che na a ga-esi wee nye aka ụmụ ife ndị a niile wee nwee ike na-akpata gọọmenti anyị wee sikwene na-akwalite akụrụba obodo anyị a so na ọ bụ na m mepe igwe na ị kpọ m ị gwa m na ife dịka na a bịa na mpaghara n'obodo gị ị kpọ m o nwere ife dịka ife i chelu gọọmenti kwesịrị inelu anya ọ ga-abụ na ọ bụ na a chịkọ ya ọfụma package ya ka o si wee kwesị na ndị mba ofesi na ndị mmadụ si obodo dị iche iche ga na-abịakwazi ya na maybe na-agbara nwa anya fa Christmas ị ghọtago bịa ebe ahụ na-enwe aṅụrị na-enesegharị anya esikwa n'ụzọ ahụ nye ndị mmadụ ọrụ you know eh, sikwa n'ụzọ ahụ na-ewetara gọọmenti ego ha niile bụ ime gịnị imepe obodo dịka m ji ama atụ ọgụgụ nke gbasara ọgwụ ebe dịka m, ị- ị gaa ife dịka na m, mmiri Ọmambala area ị gaa ife dịka na Ọmambara eh, so o nwere ụmụ ụmụ ife ndị a niile e kwesịrị ka anyị na-enebelugo isi anya ife dịka e, e, mmiri a na-akpọ Ezu na Ọmambala amarọ m ị fụgo onwe gị si na-afụ mmiri ọ na-abụ mmiri e, jegide mmiri abụọ abịa jamụọ na-achị kwezie nke a na-achị nke a na-achị abịakwa ha jamụọ ọzọ fa akụkọta so ị fụlụ na ọ nnukwu ife ịtụnanya ihe ndị a niile bụ ife kwesịrị gọọmenti kwesịrị na-enebanye anya ee ekpochie n'odokwu dozie ya ọfụma ọ bụrụ ebe nnesegharị anya ndị mmadụ so na ọ bụrụ na ị kpọọ mụ ee ọ bụ na ị kpọọ mụ gị bụ onye na-ege ntị ma m gbape igwe okwu ị gwa m n'obodo gị o nwere ife dị ka ife dị otu a n'obodo gị na mpaghara ebe ị nọ ugbu a i che na gọọmenti bịa nye aka mezie ya na ọ ga na-ewetara gọọmenti ego ma wetakwazịa mmepe obodo na 070 17222983 070 17222983 0909 1110983 ị na-ege Anyanwụ Ụtụtụ na Ogene 98.3 FM gị na Obike nwanna Obike icheoku ndị Igbo niile ka anyị gaa n'iru onye ka anyị kene ee budo ụzọ nwanta eje emenu daalụ gaa n'iru

Okay. ọ dị mma daalụ rinne yes eh, eh, Bulldozer nwa Nteje eh, eh, point ị makeli amaka um, fada eh, eh, Tansi eh, reverend fada Tansi na woro mmụọ Eh, em, nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ihe na-ekwu ọ bụ eh, ife kwesịrị ekwesị ọ bụ ife- ọ bụ- ọ bụ ife jọgburu onwe ya na o nwere ebe abịa na Ọmambala eh, na Anambra gbaa gburugburu agbanyeghị na Fada Tansi si Aguleri eh, dị n'ime Ọmambala na o nwere ebe nwere ike eh, nwere ebe o nwere ebe m na-afụta mana ebe anwa ezurọ ọ bụ na otu esi eh, otu esi akwadobe na mba ndị ọzọ niile bụ ebe ndị mmadụ kwesịrị ịga na-eme gịnị ga-abụ anị nsọ ebe kwesịrị ịga na-ega wee na-enegharị anya ee na-eme ekpere na ihe ndị ọzọ niile ọ ga-abụ na ọ wụrụ na achịkọnye ya na ọfụma kwado ya ọfụma na ọ ga na-ewetara gọọmenti Anambra steeti ego ee dịka ọ bụ otu onye na ndị mba ụwa maalụ yotago ụwa ụwa maalụ ọfụma ee, bụkwazịla onye nsọ Ọ- not only na na a na-anụ afa ya na onye nsọ ka ọ bụ you know so na ọ bụrụ na enwe ike nwee ebe edoro nsọ anị ebe edoro nsọ ee otu ọ na-abụ jee asị na ejebela anị nsọ I think na ọ bụ na eme ife dị otu a na Anambra steeti na ọ ga-esokwa na-ewetanyekwu ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ ebe ahụ ndị ga na-afụ ife ga-esi wee na-aga ebe ahụ oke daalụ rinne Bulldozer nwa Nteje onye ka ikene
ee Prince Ibe kedu ka Mbaukwu mee daalụ nwanne m gaa n'iru

ya bụ ebe anya kpochie ihe na ọ ga-alụ onye amụ ife ga-anọ na-ezu ike na-enwegasị aṅụrị na ọ ga-enye aka na-ewetara gọọmenti Anambra steeti ego oke eh, na Mbaukwu mbe- eh, Prince Ibe si Mbaukwu wee bịa onye ka ikene daalụ welite ọnụ nwanne m o welite ọnụ gị o Mm.
papa Ejima si ebe wee na-akpọ
ngwa gaa n'iru

na ọ bụ na abịa dozie ya Mm. onye dakwanụ nnukwu arụike etu ọ dị before ya etu ụdị nwa obodo a si edozikwa ya Eh. ebe a lụchago n'ikpe niile na ya mmiri na-agba ọfụma na ya ka anwụ ka- ka- ka gọọmenti tinye uchu na ya ka anwụ eke etinye individual etu esi ya na n'Ọnịcha niile a na-eyuzu etu ihe kpati etu esi eyuzu ọkụ na NEPA etu esi eyuzu ya Mm. because odo odo prepared their this step odo panel

Okay.
Ngwa daalụ rinne o daalụ